igbo bụ igbo ekele m kedu ka eke si anya anwụ eji m aka na onye ọbụla nọ mma ebe ọbụla ọ nọ ugbu a wee na-ahụ ihe onyonyo a na nke taa taa bụ ahịa afọ ana m arịọ olisa bi n'igwe ka ahịa afọ nke taa fọpụrụ anyị ihe ọjọọ niile n'ụzọ anyị ma fọtara anyị ezi ihe na ndụ a ka ọ dịkwa ka m si kpee ise cha cha cha cha cha igbo kwenu cha cha cha cha cha igbo kwenu kwenu kwenu kwekwenye kwenyenu kwezuonu ndị be anyị ndewonu otu a ka m si anabata unu n'ihe omume anyị nke taa na Adadịọramma TV nnọọ n'ihe omume anyị nke taa taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu m kpọrọ atụmatụ okwu atụmatụ okwu anyị maara na dịka ndị Igbo anyị nwere ọtụtụ okwu nka ma ọ bụkwanụ ị kpọọ ya nka okwu otu ọbụla i si kpọọ ya ha ncha na-adabakọ ọnụ ndị Igbo nwere nka okwu dị iche iche mere atụmatụ okwu ndị Igbo ji wee karịa akarịa ọ fịara ahụ ịhụ ka onye igbo kwuchara okwu o tinye atụmatụ okwu na ya ya bụ na nke taa anyị ga-akata ya bụ okwu ọnụ wee kọwapụtasịa ụmụ ihe dị na ya ngwa gịnịkwanụ bụ atụmatụ okwu n'uche nke gị atụmatụ okwu bụ okwu dị iche iche nya okwu nka dị iche iche nke dị n'asụsụ Igbo nke ọkaokwu ji eme ka okwu ya maa mma nke ọma nke ọkaokwu ji achọ okwu ya mma ma edemede ya o ma okwu ọ na-ekwu ka ha wee nwee echiche miri emi ị ghọtara ihe m kwuru ka m kwukwaa ya ọzọ atụmatụ okwu bụ okwu nka dị iche iche dị n'asụsụ Igbo nke ọka okwu ji achọ okwu ya mma ma ọ bụ edemede ya ka ha wee nwee echiche miri emi ọ dị mma ụdị atụmatụ okwu dị iche iche enwere n'ala Igbo enwere mbụrụ enwere myiri enwere mmemmadụ enwere ilu enwere akpaala okwu na ndị ọzọ dị iche iche m ga-emetụ aka mana na nke taa o nwere nke na-atọkarịcha m agbanyeghị na anyị emebugo akpa ala okwu mana o nwere nke na-atọkarịcha m kịta kịta kịta kịta gbakere nke m na-ekwu ihe a mme mmadụ mme mmadụ mme mmadụ nke a na-akpọ personification n'asụsụ bekee ngwa gịnịkwanụ bụ mme mmadụ n'uche nke gị mme mmadụ bụ atụmatụ okwu ahụ na-egosipụta ihe enweghị ndụ ka a ga-asị na o nwere ndụ ma na-emekwa ka mmadụ mme mmadụ ka m kwukwa ya ọzọ mme mmadụ bụ atụmatụ okwu na-egosi ihe enweghị ndụ ka a ga-asị na o nwere ndụ ma na-eme ka mmadụ m ga-enye unu ụfọdụ ịma atụ nke mbụ mmiri sụrụ anyị akwụ ụnyaahụ mmiri sụrụ anyị akwụ ụnyaahụ ngwa nekene nnọọ ka ahịrịokwu a dị mmiri enwerọ ụkwụ nke o ji enwe aka mana ya nwa bụ mmiri sụrụ anyị akwụ ụnyaahụ ihe ọ na-akọwapụta bụ na mmiri mara anyị ihe a sị sị ama na ama ụnyaahụ ịma atụ nke abụọ m ga-enye unu bụ ikuku ebutuola ụnọ Ikenna ikuku ebutuola ụnọ Ikenna ikuku enwerọ ụkwụ nke o ji enwe agba nke o ji enwe mọzụ nke o ji enwe aka gịnị ka o jizi butuo ụnọ Ikenna i nee anya na ahịrịokwu a nụwa ị ga-ahụ na a na-ezipụta ihe na-enweghị ndụ a na-egosipụta ihe na-enweghị ndụ ka a ga-asị na ihe ahụ nwere ndụ mana o nweghị ndụ chaa chaa mana ọ na-eme ka mmadụ asụsụ igbo dị ụtọ ndị be anyị asụsụ igbo amaka gbaa mbọ ka ị hụ na ị mụtara asụsụ igbo ma gị o ma ndị be gị o ma ndị nọ na mba ofesi mana n'ala anyị bụ naijiria o nwere ndị na-amụtabeghị asụsụ igbo a ihe na-efunarịkwa onye ọbụla na-amụtaghị asụsụ igbo ma onye ahụ abụ onye igbo ma ọ na ọ bụghị onye igbo ma ndị ụmụ nwanyị ndị ọcha ndị be anyị na-anụta gbaanụ mbọ hụ na unu na-ekesara ha ihe onyonyo niile dị na channel a ka ha soro anyị na-amụta asụsụ anyị asụsụ anyị atọkọkwa ọ bịara igbo mere onwe ya asụsụ igbo amaka asụsụ igbo dị ụtọ ọ dị mma ịma atụ ọzọ m ga-enye unu ugbu a bụ anwụ chịsara anyị ọchị nke ọma tata anwụ ma ọ bụkwanụ ikwu anyanwụ chịsara anyị ọchị nke ọma tata ma ọ bụ anyanwụ mụsara anyị amụ nke ọma tata bikonu anyanwụ o nwere eze ka o nwere ọnụ kedu ihe o ji amụ nya nwa bụ amụ ọ na-achọ ịkọwara gị na anwụ mụrụ nke ọma tata a bịa kịta ka m nye unu ịma atụ ọzọ igwe na-aba mba igwe na-aba mba ọ na-aba ezigbo mba igwe igwe na-aba ezigbo mba tata tata niile igwe na-aba mba ihe ọ chọrọ ihe ihe ahịrịokwu a na-akọwapụta bụ na iru adịghị igwe mma chaa chaa ya bụ na mmiri chọrọ izo maka na mgbe ọbụla ị fụ na igwe mechisiri anya mechisie ọnụ mechisie niile na-abasa mba mara na ọ ga-abụ na amụma na-amụ maọbụ na agbara ka na-eti ihe ndị a ka e ji ezipụta ihe na-eme hmm, ndị be anyị asụsụ Igbo na-atọkwa a kwọbeghị bins akwọ mana maịmaị na-esi isi gbaa mbọ ka ị hụrụ na ndị be gị mụtara asụsụ Igbo asụsụ Igbo na-azọpụta mmadụ ọ na-azọpụtakwa mmadụ nwere ike ịnọ ọnụ ihe nhịahụ mana maka na ị maara asụsụ Igbo nke ọma ịfụ na ị maara ihe ndị ahụ na-achọ ịghọrọ gị maara ụzọ pụta gị ị mụrụ anya ka azụ mụtakwa asụsụ igbo a sịkwa na Ada Dị Ọra Mma gwa gị uru a na-erite n'ịmụta asụsụ igbo karị uru dị na ya karị e nwere ike ndị ntọ achọọ ịtọrọ gị naanị na ị nụtara ihe ha na-asụ ị gbaa i jiri i jiri nnọọ ụzọ amamihe wee gbanarị ha maọbụ na a chọrọ ịghọrị gị nwere ụdị ihe asụsụ igbo na-anaghị emere mmadụ ezi ihe ọ na-anaghị emere mmadụ na ndụ a ọ karịrị akarị a ga-ekwu one ghara ibe ya ndị be anyị igbo amaka Igbo amaka ọ dị mma ebe a ka anyị ga-akwụsịgodo ihe omume anyị na nke taa n'Ada Dị Ọra Mma TV ana m arịọ gị bụ onye ọma sonyere m biko pịara m aka n'akara mmasị nke bekee na-akpọ like button pịara m aka na like button ọ bụrụ na ị pịbeghị aka n'akara nsonye gị nke bụ subscribe button biko gịnị ka ị na-echekwanụ mere m ebere pịara m aka na subscribe button ọ bụrụ na ị pịgo ya aka hapụzie ya ọ bụrụ na ọ nọ na tense ndịnaazụ hapụzie ya mana ọ bụrụ na ọ ka na-enye gị iwu na-asị gị subscribe subscribe biko nwanne m biko enyi m biko mama biko papa biko nwanne pịkene ya nwa bụ subscribe ka ọ sịzia gị na ị subscribe-ọla ka anyị wee na-aga n'iru mere nwanne unu ebere subscribe-ụọrọnụ ya daalụ ekenekwa m unu ma na-ekenekwa onye na-emere unu ihe ana m asị gị bụ onye ọma a fụrụ taa ka a fụkwa gị echi nọdụnụ mma ogologo ndụ na arụ isi ike ka m na-ayọ n'isi unu niile n'otu n'otu dịka unu si enye m nkwado unu na ihe igwe mgbasa ozi YouTube ma ana m asị unu jidekwanụ ka unu ji jidenụ ka unu ji daalụnụ rinne ngwa ka e mesịanụ ụbọchị ọzọ